Landirani moni okondedwa omvera lerolino pa 16th of uh, march 2025 and it happened to be on sunday while my time says 55 minutes after 17 hours which is 5 minutes to 6 chigawo chimene chakumadzulo ndipo m'bwalo limeneli muli ndine charles ben longwe ndikulandireni nso mo hotel kuno ku university of Hard Knocks eh, kumene mumadziwa nthawi zonse ntchito yake ndi kukonzana maubongo tiziona patali tiziganiza bwino you know things like that yeah lero lo being sunday you know i enjoyed i went to church mama wanapanga audio koma nakanika kutumiza nde ndikakanika kutumiza sindimayitumizanso imene ndiyoti ili out of yeah yoti singatumizidwenso yayi komano tiyamike kuti tapemphera bwino eh, ena ife tapemphereredwa as you know ma situations amene tikudutsamo eh, nde ayi ndithu eh, tiyeni tichezenso pano madzulo ano chinthu choyamba ndipepese kwambiri kwa anthu fans imene imayembekezera kuti ben longwe azitulutsa maaudio on everyday basis eh, ena amangobwera ku inbox yalero bwanji e mwatitaya e mwakuti mwakuti e makosana mudziwe kuti kupanga audio yomveka bwino 20 minutes ukuyankhula mfundo it's not a joke guys eh, let, let us speak the truth it's not a joke not at all eh, 20 minutes 25 minutes ukuyankhula mfundo zomveka bwino it's not a joke you know what happens there umakhala kuti ukuluza mpweya oxygen yako ikupita nde you need now to relax ukhale ndithu eh, eh, pena pake pokuti upume mwina uzipase two days eh, ukusaka ukuyang'anayang'ana eh, mfundo zokuti uwauze aMalawi mwaona nde tikakhala phee timakhala kuna kuti tikupuma eh, guys timapuma ntchito si yamasewera yoyankhulayi imeneyitu umatha kupita kuchipatala kukuuza kuti musazayankhulenso kwa miyezi itatu you can go the hospital and find out ndiye kungobwera ungoti hey, yalero bwanji ayi mwakuti nkhani imene ija imanyamula mtima tipaseni kaye moni mwadzuka bwanji muli bwanji chonde mukamatulutsa musatitaye tili ndi magulu ambiri ndiye timayamba kutumiza m'magulu tilinso ndi anthu ambiri fans imene siili m'magulu timayambanso kupita kumene kuja kumakatumiza so its not a joke guys muzitipemphereranso fans si ntchito yophweka yokuti basi every time ha basi tikupanga mwakuti mwakuti ya makosana lero ndifuna ndiyankhule kunali kuti ena kutikumbutsa za nkhani ya kuchikangawa inu simunamalizetu nkhani ya kuchikangawa kuti sinamalize ni nkhani yayikulu kwambiri singathe one day imene ija isiyeni kaye kumawa kankucha tibwera tizukute timalizitse koma sitikukhala kumalizitsa chifukwa mfundo zina zidakabwera ndithu zambiri mafunso ena adakabwera ndithu ambiri remember nkhani ya kuchikangawa i said that's my personal opinion sindikugwira munthu ufiti yayi koma my opinion mmene ndikuganizira ndi mmene ndimamverera monga nzika ya dziko lino and i said it ndimayankhula za kuchikangawa osati kuti kapena am related to dr saulos klaus chilima uh, kapena waku family waku banja ayi kapena kuti ndili ku chipani cha utm ayi kapena ndili ku tonse alliance ayi koma ndimayankhula because him was our vice president mdziko muno eh nde muchomwecho analinso vice president wanga so i need to be concerned ndi zimene zinachitikazo that's why ndimayankhulako zimenezo ndiye tibwera tiimalizitse nkhani imeneyo nkhani imene ndili nayo pano lero ndi sande sande ikuchokera ku buku la agalatiya chapter 5 vesi yake ya 1 kumene akuti khristu adatisandutsa mfulu kuti tikhale mfulu ndipo tisakodwenso ndi goli la ukapolo amene mmadziwa kuwerenga mawu a mulungu mukawerenge agalatiya chapter chake cha 5 vesi yake ya 1 akuti khristu adatisandutsa ife mfulu kuti tikhale mfulu chotero tisakodwenso ndi goli la ukapolo mawu amene ndi akulu kwambiri ndi chifukwa chake ndimanena kuti nthawi zambiri kumakhala mawu a mulungu ndikumachita relate mawu a mulungu ndi constitution yathu tiziyendera limodzi tisakodwenso ndi goli la ukapolo kuti mwerenge baibulo mukapeza kuti yesu nthawi zambiri amapereka ufulu kwa anthu ache ophunzira ake amawauza kuti pitani mukalalikire ku dziko lonse lapansi uthenga wabwino ndipo okhulupirira mukabatize mu dzina la atate la mwana ndi la mzimu woyera nyumba imene akakulandireniyo, pochokapo mukasiye mtendere wanu. Imene akakukaneniyo, mukasase fumbi ku mapazi anu. Akulu aja anali ndi mfundo zonena kuti munthu azikhala omasuka ngakhale ali olalikira uthenga wabwino. Mwayiona imeneyo, munthu azikhala omasuka ngakhale akulalikira uthenga wabwino, azikhala ndi ufulu wache. asaponderezedwe kapena ufulu wake kuphwanyidwa ayi ngati mwalandiridwa pa nyumba imeneyo akulandirani kuti takulandirani kukulowesani m'nyumba muzilalikira uthenga wabwino atakulandirani dera limenelo nyumba imene mukamachoka musiye mtendere wanu umenewo akakukanani sasani fumbi la kumapazi kwanu muzipita chifukwa khristu adatisandutsa mfulu ti- kuti tikhale ndi ufulu chotero tisakodwenso ndi goli la ukapolo mawu onena kuti goli si mawu amasewera ayi ngati maziwa daz- dazbu kapena ngati maziwa ngolo chija chihuku chija chimahuka ng'ombe uku ndi ng'ombe uku chimene chija chimatchedwa goli ndi chimtanda chimatchedwa goli ndiye yesu akuti musakodwenso ndi goli la ukapolo muzikhala ngati ng'ombe zimene zamangiriridwa mu njira inatu munthu ukakhala pa goli la ukapolo umakhala ngati ng'ombe imene yamangiriridwa eh, pachani pa ngolo ndiye azikukwapula tiye uku tiye uku tiye uku tiye uku muja umakhala ukapolo ndiye akuti musakodwenso ndi goli la ukapolo ukapolo umenewu tikafika ku nkhani ya dziko monga munthu ineyo mulungu sadandilenge ndikhale pa dziko pano ndiye ndikhale kapolo wa munthu kapena ndikhale kapolo wa chipani china chake ndikhale under no i know my rights ndikudziwa ineyo ufulu wanga umene ndili nawo m'bible to the book of the beginning sa, uh, uh, genesis chapter 1 verse ya 26 27 28 akuti let us make a man according to our own image and give him dominion tipange munthu mu chifanizo chathu ndipo timpase mphamvu dominion alamulire tsopano dominion imeneyo ndi imene ine mulungu adandilengera pa dziko pano ineyo pobadwa pa dziko pano mulungu anandilenga kuti ndikachite dominate not to be dominated akuluakulu mundimvesese mulungu sadandilenge ine to be dominated ine ndikhale kapolo wa anthu ena ake kapolo wa wina wache aa ah, ah. anandilenga kuti ndikhale mfulu number one kundipasa ufulu ndi kundipasa dominion mphamvu yakuyang'anira zina zilizonse pa dziko pano comes kaya whatever kunyumba kwanga ndili ndi mphamvu mwayiona imeneyo kaya in terms of politics ndili ndi mphamvu i have something to say zina zake zikamalakwika my opinion akuluakulu muzidziwa kuti ngakhale baibulo limakupasani ufulu anthu aja amayankhula kuti iyayi ife ndiopemphera zimene sizikutikhuza you are a coward my friend you are a coward mulungu safuna ma coward akunena kuti musakodwenso ndi goli la ukapolo fa mulungu sadakulengeni inu kuti mukhale kapolo and muzichita submit ku china chilichonse chimene chili designed kuti iweyo ukhale kapolo zimenezo mulungu amakana ine ben longwe mene ndili pano ine si kapolo ayi ndipo sindizakhalapo kapolo wa china chonse aa ndikhoza kukhala mphawi umphawi wanga uli bwino koma kuti ndikhale mphawi ndiye ndikakhalenso kapolonso iya pamenepo ndiye ndikufa pawiri mwandimvetsetsa nde ndikufa pawiri ndili ndi mavuto anga nde ndikakhalenso kapolo wa munthu wina iyayi iyayi anandisandutsa ine mfulu kuti ndikhale mfulu ndisakodwenso ndi goli la ukapolo he gave me dominion anandipasa mphamvu to dominate i have to dominate to dominate to suppress to dominate is to show kuti ndine mwana wa mulungu mwaimvesa ameneyo ndifa chake ndikamayankhula sindimayankhula ngati munthu wamba iyayi ndimayankhula with authority chifukwa ndimadziwa kuti authority imene ndimene mulungu adandipasa ine kuti ndikhale nayo pa dziko pano ndiye wina amafuna kuti tikhale akapolo ache ayeyo ndiye tiziopa iyeyo pamene baibulo likunena chilungamo likunena kumiyambo akuti chiyambi cha nzeru ndicho kuopa mulungu kudziwa oyerayo nde luntha pa dziko pano ngati pali oti ndizimuopa nde ndi mulungu nde chiyambi cha nzeru chimenecho munthu wanzeru amaopa mulungu koma munthu wopusa amaopa munthu amene amampanga iye uja kukhala kapolo ndifa chake mukapeza anthu ambiri pa dziko pano ndi mayesi bwana yesi bwana yesi bwana And these are unsocial personalities, those people who survives on top of other people's problems. ndi anthu amene amachita survive pamwamba pa mavuto anthu ena ndakhala ndikuziyankhula zimene these are cowards people if you are here on planet earth ndikumangoti basi a mmene zililimu mmwemu amwemu basi kumaona kuti ukuphinjika ku- zi- zinthu zako sizikuyenda ndikumana kuti boma ndi lomweli umene nde ukapolo umene yesu khristu adabwera yesu sadabwere kuzangolalikira uthenga oti anthu apulumutsidwe adabwera kuzakumasulani kuti mukhalenso amfulu chifukwa mmene ankabwera yesu khristu pa dziko pano pali maulamuliro ovuta kwambiri ndi fa ko olimbana naye amalimbana naye iyeyo ngati mfumu kuti wabwera ndi ufumu afuna akhazikitse ufumu wake alande maufumu ena onse kupachikidwa anapachikidwa paja sanapachikidwe ngati mwana wa mulungu ompachikawo iye amadziwa kuti ndikupachikidwa monga wa mwana wa mulungu koma ompachikawo samampachika ngati mwana wa mulungu koma amampachika ngati munthu mbava imene yabwera kuzalanda ufumu chifukwa zambiri zimene amayankhula zimatsutsana ndi maufumu a nthawi imeneyo fa maufumu a nthawi imeneyo amapanga anthu kukhala ukapolo olo mapemphero enieniwa amakhala ndi design yokuti muzipemphera chonchi musaduse malire mwayiona imeneyo nde akuti adatisandutsa mfulu khristuyo pobwera adatisandutsa ife mfulu nde ndife afulu tisakodwenso ndi goli la ukapolo chifukwa adatisandutsa mfulu ndi pamene timawona kuna kuti uwu si ufulu uwu ayi olo atatinamiza anthu kuti mtendere mtendere ufulu ufulu zimo m'baibulo akuti ena amati eh, eh, mtendere ufulu pamene ufuluwo palibe bible limanena kuti wherever there is the spirit of god there is liberty paliponse pamene pali mzimu wa ambuye pali ufulu ndiye tikukhala mu dziko limene ufuluwo mulibe bwanji tiusake ufulu wathuwo amalawi tiusake ufulu wathuwo mpaka titaupeza kuti ufulu wathu uja ndi uwu mdziko muno sikuti tangokhalamo democracy did not come from the blues or from the sky democracy we have is something we had to fight for and fight so hard kuti tikhale ndi democracy it has never been easy kuti tikhale ndi democracy and the reason behind yokhalira ndi democracy timafuna ufulu ogawana zinthu equally kugawana zitukuko equally kugawana maphunziro equally china chilichonse chochitika mdzikoli tikusonkherana tonse mdziko muno palibe amene sakupereka misonkho from chitipa to nsanje tapereka misonkho ija iliapo nde tigawane misonkhoyo ipite ku madera ikagwire ntchito zofanana koma mukapeza kuna kuti misonkho imene timalipira mdziko muno sima- sitimagawana mofanana chifukwa tikanakhala kuti timagawana mofanana mzuzu ija ikufanana ndi lilongwe blantyre ija ikufanana ndi lilongwe zomba ija ikufanana ndi lilongwe mangochi ikufanana ndi lilongwe koma sitikugawana mofanana ndi chifukwa chake mpakana lero msewu wa kumakanjira sunamangidwebe chifukwa sitidagawane misonkho mokwanira mpakana lero mombera university ja sidamangidwebe sitidagawane mokwanira nyumba zina za polisi sizinamangidwebe chifukwa sitikugawana mokwa mofanana mwayiona imeneyo in other ways ena tikumanidwa madera athu chitengereni boma dr lazarus mccarthy chakwera ada kali mo mujabe mpaka na pano palibe chilichonse chimene chasintha sitikugawana mokwanira ufulu tilibe tiyankhule tikuopsezedwa ndi mifuti ndi matear gas kuti tiyankhule kuti zimveke tikupeza kuti tiku tikupangidwa nkhanza za mtundu umenewu kuti tisamagawane zinthu zija ngakhale zinthu zona kuti za personal personal use za kunyumba zimene tikanati tizizipeza mu njira yotchipa tikumanidwa ufulu palibe Komatu Mawu a Mulungu akuti Khristu adatisandutsa mfulu tik- kuti tikhale mfulu, tisakodwenso ndi goli la ukapolo. Koma ndikaonesesa tili mu goli la ukapolo mpaka na lero lino. Kukanapanda kuti kulibe magoli a ukapolo, sibwezi DPP ija ikukumana ndi mikwingwirima. udf ikukumana ndi mikwingwirima zipani zotsusazi sibwezi zikukumana ndi mikwingwirima koma chifukwa tavekedwa goli la ukapolo nde tikumangoti yesi bwana momwemo moliramo ndikumamva kupweteka ndikumaomberabe m'manja ndinaonapo ine m'baibulo akuti a- ana a israeli atagwidwa ukapolo kwina kwake nde amawauza kuti tazimbani anthu amangidwa agwidwa ukapolo ndikumawauza tazimbani nyimbo zakwanu zimene mmayimba inuyo tizimve tayimbani nyimbo zakwanu zija ali mu ukapolo mukamaona anthu akuvina madansi akuvina magule m'misonkhano ya malawi congress party akuumizidwa kuti tazivinani nyimbo zakwanu zija anthu agwidwa ukapolo nde akuumizidwa kuti azimba nyimbo zakwawo nkhani yomvetsa chisoni kwambiri maufulu kuphwanyidwa mwa mtundu ngati umenewo lero madzulo ano chifukwa nkhani zambiri ndinazo mawa pano koma madzulo pano ndifuna ndingokumbutsana amalawi kunena kuti khristu adakusandutsani inu mfulu kuti mukhale mfulu musakodwenso ndi goli la ukapolo wina asakupangeni kukhala kapolo okhala mdziko lanu fa palibe amene mulungu adamulenga kuti akhale kapolo aliyense pamalo pache kandi wosauka pamalo pako zikakhala kuti ukuziona kuti sizili bwino open your mouth and talk chifukwa your constitution gives you right yofunsa mafunso pa zinthu zimene iweyo ulibe mayankho kapena sukuzimvetsetsa bwinobwino for example ndatulusapo maaudio ena angapo onena kuti dziko lino lifunika forensic audit tisanapite ku zisankho zina tione kuti kodi chuma cha dziko lino chayenda bwanji pa 5 years kodi achakwera ndioyenerera tikanakhala tupanga ma auditing amene ndioyenerera kuti akhalebe pa ballot box pa ballot paper I mean ndi oyenerera kodi chipanichi ndi choyenerera kodi tipite ndithu mpaka tikavote pamene chuma mmene chayendera cha dziko lino ngongole zonse tatenga zija sitikuzidziwa kuti ngongole zidagwira ntchito yanji ndinayankhula zimenezi lero trump akuti chani donald trump president wa ku america so akupereka ma sanctions within 60 days ndifuna clarification ya mmene mwayendesera zinthu otherwise visa tibana otherwise eh, eh, eh, eh, chanichi aid yathu imene timapereka ku budget ya malawi tibana ndi amene aja amapereka mabiliyoni close to a billion tingoti 1 billion kupereka ku dziko la malawi kuti liyendesere boma nde ngati aja akubana ndalama zawo eti nde mukamati mukuchita pass budget muchita pass budget yake iti kumene kuli ndi kunamiza amalawi kokhakokha the country is bankrupt madonors akunyanyala chifukwa cha kubedwa sono ngati madonors akudziwa kuna kuti kunoko kukubedwa what more ine ben longwe ndiyankhule kuti chani nde ndikankhula ndikulakwa okay ngati tikulakwisa donald trump akulondola muzidziwa kuti anthu akuzitsatira zinthuzi mwachidwi kuonesesa kuti zikukhala bwanji tathamanga kwambiri nanena makosana simungalandire aid kuchoka ku america ndikubwera naye ku malawi kuno ndikuitenganso ndikukayibanka ku america konko within a short period of time kuba kwake kopanda mutu lero akutulukirani kuti anthuwa akumaba nde atipase clarification ya zinthu zawo otherwise ponena kuti tibana mavisa a anthu ena mu dzikomo tibanna ma visa anthu ma government workers akuziwa kuti ma government workers aba ndipo ndalama amakasungisa konko ku, ku, ku, ku america akugwirani umbava akugwirani ufiti mwayiona imeneyo nde pa zifukwa zimenezo mufuna anthu tikhale akapolo mdziko muno ineyo monga ben longwe ndakana kukhala kapolo wa munthu chondichitikira chindichitikire chilichonse chondichitikira ineyo chindichitikire koma zokuti ndikhala kapolo m'dziko langa limene ndinabadwira mmene ndi mayi anga anandiberekera ndikhale kapolo chifukwa cha anthu andale akuti tisamazuzule ine zimene sindichitapo m'dziko munomo chondichitikira chindichitikire amene akufunayo abwere ndili ndilimo muno malawi More worse ndili ku Lilongwe konkuno. I'm here ndabwerako ku Nkhata Bay kuja ndalowa mu Lilongwe as I'm speaking right now. Mwayiona sindikubisa se ndili mu Lilongwe momuno pompano ndikupita kwa DC. Ku Lilongwe konko ndikupita kwa DC. Sindikupanga zoyesa yayi. Amene amaganiza kuti Longwe amabisala amatani mm -mm. ndili mu Lilongwe momuno. lero nali ku tchalitchi uko kwa, kwa bishop simama timakapemphera kumeneko mwayiona imeneyo tamva uthenga wabwino kwambiri koopsa ndipo i want to invite you guys next week come tizakapemphere kwa bishop simama this coming sunday i'll be there sindikuopa munthu iyayi nkhani ndiyonena kuti sitingakhale akapolo mdziko lokhala lathu wina wake atipangise ife ukapolo ngati kuli kuphako iphani ngati kuli kumangako mangani but am here kuchita destabilize whatever spirit imene funa zichita dominate pamene when god was creating us he created us to dominate not to be dominated and ndifuna ndiyankhule apa there is no fellow man of mine who's going to dominate me pa, pa ufulu wanga umene ndili nawo mdziko muno anthu akuvutika mdziko muno thats cra thats cra anthu akuvutika mdziko muno things are more worse in this country zimene anayankhula bushiri zija shepherd prophet shepherd bushiri zimene ammangira zija kuti azipita ku south africa ifenso tikuyankhulanso zomwezo sitikusintha statement iyayi zimene anayankhula dr atupele muluzi pa exclusive inenso kapena ifenso tikuyankhulanso zomwezo palibe kusintha kulikonse nkhani ndiyonena kuti things are more worse in this country nde sitiwopa munthu ati fote ati ali- ali ndi apolisi azitimanga akatimanga kuno tikapezeka ku nathenje kaya ku blantyre kaya tikapezeka kuti none of my business makosana ndikuwuzeni Ndiku- ndikasiya kalata kwa dc ku lilongwe ndili mu lilongwe muno ngakhale ndikumva maululu amwendo ndikasiya kalata this is more worse a dpp ali tortured akumapanga torture wabwino akhale ndani corruption imene yachitika within 5 years ya dr lazarus mccarthy chakwera tingotinso 4 years and some couple of months ndi corruption yopsa kwambiri pa dziko lapansi pano i don't think there is a country that involved itself in corruption like this our government right now it's a shame and we can't just stand, stand aside ndikumangoyang'anira ku- kuopa kuti mwakuti mwakuti e basi tizingoyankhulira kumbali basi tizingong'ung'uza anthu azigona ndi njala basi choncho akuti kuopa kuti iyayi kuli area 30 i am here in this country mwayiona imeneyo amene ali ndi kufuna kwabwino come tuesday makosana come tuesday we can't continue living like this in our own country as if we are foreigners look what is happening ku south africa kuja is that peace is that peace zimene zikuchitika ndi amalawi ku south africa kuja ndi zinthu zoti mungakondwe inu amalawi ndinamva mai joyce banda e, pa msonkhano wa kwa jenda akunena kuti akazatenga boma nawonso azatumiza anthu kunja achinyamata kunja i felt sorry for myself i'm in this country really how can you come with manifesto yonena kuti uzatenga anthu kunja akaphunzira kuno azikagwira ntchito kunja is it not the same thing that dr lazarus mccarthy chakwera has done kutenga anyamata kuno ndikumanena kuti akagwire ntchito kunja ku israeli And when I saw, when I heard that statement from mai Joyce Banda, then I concluded kuti that is why they formed the Tonse Alliance. Because birds of the same feathers flock together. Mwaiona imeneyo? This is not the time yokuti munthu abwere pa msonkhano aze ndizatenga achinyamata eh, chani muzikagwira ntchito kunja anyamata tiaphunzitse mdziko muno okapanga benefit ndi anthu ena tiphunzise mwa- mwana akhale injiniya azikapanga magalimoto ku ghana does it make sense does it make sense we can't live in that kind of a country mukhoza kuyankhula zambirimbiri koma pena pake statement ikangokhota makosana ine benongwe ndikugabadulani really statement imene anayankhula mayi joyce banda pa agenda tidzikutenga let me tell you ma foundation mukumatchulawa ndi ma foundation oti anzanu anali nawo foundation yoyamba mdziko muno ndi dr bakili muluzi there's dr bakili muluzi foundation in this country yaphunzitsa anyamata ambiri kupita ku ma universities ena ndi ma doctors ena anamaliza yes koma sanatute anthu kuti tiyeni muzipita kunja amapita kokha after ataphunzira koma simuzamva dr bakili muluzi ali pachulu akuyankhula kuti ine ndili ndi foundation who knows that i know there's dr bakili muluzi foundation in this country ma foundation anu angoyamba posachedwa pompa koma mmene mukulalamukira nawo anthunu zikukhala ngati kuti kapena ndi zinthu za phindu zina zake koma zomwe zoti kumatenga anthu tiyeni kunja mwaphunzira tiyeni kunja so this country won't benefit tikamati kuti ndife atsogoleri amawa timanama kumawuza achinyamata timanama chifukwa anyamata aja akaphunzira mukuwatenga ndikumakaponya kunja inuyo azigogo nde muzilamulira dziko lino that's very bad mwayiona imeneyo ndikapita ku mas- misonkhano ya utm nkhani nde ndi chilima chilima no manifesto nothing palibe chilichonse go back ku misonkhano yawo kaya ndi pachani pa, pa, ka- ka- ndi pachani Mu- mukaone wa, wa, what is their policy mukapeza policy palibe nkhani ndi ya dr saulos klaus chilima ngati kuti amudzutsa abwere azayendese chipani azatiuze mfundo guys be serious hmm? be serious makosana a mcp ali busy ndi dpp busy ndi professor arthur peter mutharika mugwetse iyayi mkulu amene uja muza aza mugwetse ndi mulungu osati inu inu si mulungu wa dziko lino mwanimva dr atupele muluzi mungamgwetse sinu azamgwetse ndi mulungu mwini wache ndi amene azagwetse inu simunabwere pano kuti muzagwetse anthu yayi munabwera kuti mukuzakonza dziko lino zimene zakukanikani ndiye mufuna muyike goli mkhosi mwa anthu akhale akapolo ine benongwe ndikuti ukapolo ife sitikufuna sizitheka mdziko muno za ukapolozo ndipo ndifuna ndiawuze amalawi kuna kuti ngati khristu anakupasani ufulu kuti mukhale mfulu ndithu ndichifukwa chake munaona patali 1993 kuti tibweretse ufulu wa demokrasi mdziko muno nde ufulu wa demokrasi uja muli nawo wina afuna aziuphwanya ufulu uja akuyikeni mukhale iyayi sopano ndikuwuzeni strategy yabwino ine ben longwe ndikuwuzeni strategy ndikugabaduleni amalawi mukamuona wina akuphwanya ufulu wanu nanunso phwanyani wache wache uphwanyike keep my word don't be dormant don't be doomed ngati mukuona wina wake kuti uyu akundiswera ufulu wanga mdziko muno iwenso phwanya wache ufuluwo asamagone kumene aliko azimamwa sleeping tablets 50 50 kuphwanyana maufulu kuphwanyana maufulu sungaphwanye ufulu wanga ine iwe ndiye ukhale wa ufulu mdziko muno ine ndiye ndiziopa kuti ati awawa ndi ali ndi ufulu wambiri ine ndilibe ayi ufulu olo titakakhala ku ndende koma ufuluwo tikhale nawo mdziko muno mmene paulo amalemba kalata ku mpingo wa kwa agalatiya kunena kuti khristu adatisandutsa mfulu kuti tikhale amalemba kalata ali mndende kulembera anthu akunja mukhale amfulu inu musakhale akapolo a munthu dziko lino sitilola kuti achinyamata achitsikana azimayi ndi azibambo akhale akapolo makolo akamatumiza ana awo ku sukulu aziziwa kuti akabwera azatengedwa after kuphunzira kuja akaponye ku israel kapena mai joyce banda azatenga akaponye kunja asagwire ntchito iyayi tikufuna kutukula dziko lanu anyamata ngati mupita ku sukulu amene mudaphunzira titukula dziko lino zitheka awa awona ndi maso awo dziko lino tikulitukula achinyamata sitilola zimenezo awona dziko likutukuka osati kuti tiziuzana kuti ayi ine nkazatenga boma ndizakutumizani kunja thats nonsense let me object nonsense we want to develop our country that is why timatumizana ku skulu za ukachenjere akaphunzira abwere ndi nzeru nzeru zina zija tikhale nazo tione kuti tingapange bwanji dziko lathu ti- titsegule ma industries tizikhala ndi masomphenya ngati amene anali nawo anthu ena mmbuyomo osati masomphenya omabwerera kumbuyo masomphenya opita chitsogolo nde mukamatumiza ana maiko akunja mukuti dziko lino azapanga develop bwanji yangondikhudza imeneyi makosana ufulu wathuwu tiusamalire tiulimirire tiuyang'anire wina asatilande Chifukwa olo Bible kunena kuti, Uzisamalira ngakhale kolona wa moyo, kuopa kuti wina angalande, chifukwa alipo olanda iwowo. Siikudza mbala koma kuti ikabe, kupha ndi kuononga. Zili m'Bible. Ndadza ine kuti mukhale nawo moyo ndipo ochuluka. Mmene likuyendetsa bomali ndi mdula moyo. mmene a chakwera akuyendesa boma ndi mdulamoyo ndifake anthu akungodandaula pena paliponse kumangolira ifo boma ndi mdulamoyo makosana dziko likuwawa lokhala lathu achinyamata akamapita kunja uko sikuti akufuna muone ku south africa zimene zikuchitika zija sakufunatu anthu aja sikuti akukakamira kukhala dziko la eni ake koma dziko lawo lanunkha mphira chifukwa cha usogoleri opanda masomphenya usogoleri umene suona kuna kuti tingapange chani kwa achinyamata mango tizakukongozani ndrama whats that tizakukongozani ndrama no bring out something yoti anyamata azichita mdziko muno Tibwerese manifesto anyamata azatani zisankho zikachitika muzapanga chani anyamata osati tizakupasani ngongole mukapasa ngongole akamwira mowa koma pangani zinthu zoti achinyamata akhale busy azipanga ntchito zamanja life skills dziko lino likhale kuti aliyense azikhala busy aliyense azigulisa anthu azigula kwacha usamangoigwesa mwachisawawa ayi tiziwunikire zimenezo manifesto mati yayi ee ngati we akufa abwere azakupangireni kampeni kapena kumadi kumasamira kwa akufa kuti basi mwakuti mwakuti yayi kapena kumayankhula zinthu zokuti zimenezo zibe phindu sizapindula mdziko lino ine ndili pano charles ben longwe ndikugabadulani ndipo ndikugabadulani mosayesa muziwe zimenezo ndikugabadulani ku state house ndigabadula ndikuwuzeni zimenezo munomo tonse tili ndi ufulu aliyense ali ndi ufulu leave dpp alone ili ndi ufulu leave udf alone ili ndi ufulu leave every inu ndifuna ndikusimikizeni pano stop this nonsense yomachosana ufulu mpaka kufika m'matchalichi kumachosa ufulu wa azibusa mbusa akangoyankhula kumkoka kukammanga whats that ndilekeze kaye pamenepo munali ndi ine sir charles ben longwe tikumanaso mawa lino may god bless you khristu anakusandutsani mfulu kuti mukhale mfulu chotero musakodwenso ndi goli la ukapolo plus 265 980